isi ogugu afa m bụ chief ejimofor akwobi known as ọdamili ejeọgụ isi ọdamili ejeọgụ nando niile abụ m onye nando bụrụ onye ikem nando dibịa ka nne m
so nna achọrọ ịkọwara anyị maka mmụọ gị okay ee mmụọ a bụ n'ebe a bụ abịa bụ ogwugwu bụ ogwugwu anyị ka a na-akpọ isi ogwugwu ọgba ndị nwe alụsị a bụ ụmụ eze ọra nando bụ va nwe alụsị a ọ alụsị ikwu nne nke ọ bụ va mara m sị m bịa lụvara va ọrụ mụwa bịa lụvara va ọrụ na before before bụ obodo oyibo ka m nọ soro ibe m na-enye aṅụrị na-azụ ahịa before va asị m nata n'ụlọ ka m bịa bebe mụwa bịa bebe mụ na va wee nọdụ so nke a bụ ogwugwu a ogwugwu a nwere arọ ọ nwere akpụ ọ nwere iyi ojii o nwere eke eke nando niile nọ ebe a iyi ojii na ya na alụsị ndị ọzọ nye na ya ya bịa dịka ọra alụsị dị na nando nye na ya na-abụ na ọka ọnụ ebe a na-abụ bụ ogwugwu a ogwugwu a bụ alụsị ụmụ eze ọra ji dị ebube alụsị a bụ alụsị a maara ama na nando bụ alụsị na-akpa ike ive o ji akpa ike bụ na onye ọbụla ikwu nne dị n'ebe ogwugwu ahụ ọwa bụ na ogwugwu ahụ ma gụ gị kpọọ gị ọrụ ya bụ ọzọ ụbịam n'ụwa gị ọzọ ị ya-abụ nnekwu mmadụ na-akpata ego na-amụta nwa ọ ya bụ ọgwụ ego bụ ogwugwu bụ ọgwụ ego ya bụ ọgwụ ego a vụrụ anya ụmụ eze ọra na-enye nwa ada va ma ọ bụ na ị bụrụ nwa ada va wee ma gị anya gị nye ọ ya-agaziri gị ị bụrụ nnekwu mmadụ ọzọ dị ka alụsị ọzọ nọ ebe a ya bụ nne nwaanyị ya bụ nne nwaanyị ugwu nzu nne nwaanyị nwere ibe o nwere ibe bụ nwe ikpo nzu bụ nne nwaanyị ahụ ọ na-enye ego na-enye ndụ na-enye ive niile na-enye nwa bụ nne nwaanyị ahụ ma nne nwaanyị ahụ bụ ya kpọrọ m oku sị m bịa mebe ya o nwere mmiri aka nwa ezu aka ụwa niile na-eje ebe ahụ na-ekpe ekpere onye a kpọrọ jee ebe a elusi ekpe ekpere wụgharị gị wụta ive ọma onye na-enwerọ ego nwee ego onye ọya na-aya ọya ya akwụsị ọ ya ka nne nwaanyị agwa m ya o ji sị m kpọta ya ka mụ na ya nọdụrụ n'ụlọ a nke a nọ ebe a ya ka a na-akpọ ibu ibu a bụ nnukwu ive ka ọ bụ ya na-ebute akụ ma ọ bụrọ ọgwụ na ọ natural osisi ka ọ bụ bụ ive a nọ ebe a ma ọ bụ na ibutuo ya ma ọ bụ na ịmalị ka esi eme ebutuo ya dọba ya n'ana mabụ ya akwa tụọrọ ya iwu sị ya na ị na-ene anya ọbụla ya bụ ibu eme akụ gị erie nne n'ihi ebuli ive dị etu a ibulu ya nwere ezigbo akara aka i kpechara ekpere awa ọjị wegharịa obido lụbalị gị ọlụ ozugbo bunyere gị ego bụ ya bụ ibu ya bụ ibe na ebe a ndị ọzọ bụ ndị ichie ya na chukwu oke mba okwu ose bụ nnekwu chi nwaanyị adị nnekwu ya nọ n'ebe a bụ chi m abụ ma nne m ma nna m ma nọ ebe a bụ ndị a kpọrọ m ọlụ a mụ na nwaanyị wee na-eme so na alụsị n'ebe a dị ebe a. iyi ọjị nando niile na ebe a

ọ na-azọ onye na-emegbu emegbu na-enyere mmadụ aka na ndụ ya ma ọ bụrụ ị na-eme ezigbo omume ọ bụrụkwa ị na-eme ajọ ihe maka ọ dị jealousy bụ ogwugwu a first of all ị ya-asọlụ ya mmịa onye ọbụla chọrọ ka ọ dị nnekwu na-eve ya ị ya-asọlụ ya mmịa ị ma-aṅụ mmịa ma akpụ ama abata na be gị akpụ na-eli eli n'ọnụ ị sọta nwa akpụ a sọta mmịa ogwugwu ya-eme gị eze ọ na-enye ego ọ na-enye nwa nwere ive ya na-emere onwe gị ọ bụrụ mmadụ sị ka o gbuo gị gbata ọsọ bịa kụ ya bamba onye ahụ egbupụtarọzị gị ọ bụrụ mmadụ na-azọlụ gị ive gị bịa baa ogwugwu a o nwere ive eme ka onye a nanwụrụ gị ive gị awa ọzọ n'ọ nya ka ogwugwu si dị biko onye chọrọ mbatakwa na ya kee ka o si abata onye chọrọ mbata na ogwugwu ogwugwu nwere group bụ group ogwugwu worldwide gbarị nne n'ụwa ba n'obodo dị iche iche ma obodo oyibo ma africa ma asia ma australia ebe niile dị iche iche mmadụ ogwugwu nọ n'ime onye ọbụla bụ onye nando chọrọ ịbata ya bụ 10,000 na ọjị na anụ ma ị bụrụ nwa afọ nando ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị ọ dị arọ mmadụ ị bụrụ onye ọbịa chọ ịba ogwugwu bụ ive i ji wee bịa bụ 20,000 na ọjị na anụ ọbụla ị bụrụ member ogwugwu biko a chọ ka ị kọwara anyị ebe anyị nọ kịta anụ a okay ebe a bụ temple ebe a na-akpọ anyanwụ na agbala ebe anyị aga onye ive na-esiri ike maọbụ onye na-aya ọya maọbụ onye a chọrọ ka anyị yọọlụ ayịyọ si n'aka chukwu na chukwu na-alụ ọlụ niile ebe a kwụrụ n'iru ebe a ị kwụrụ n'iru ebe a kpọkuo chukwu kpọkuo ala kpọkuo anyanwụ na agbala nya bụ anyanwụ na agbala ahụ a nọlị ayọ ayịyọ ị yọcha ayịyọ ọ ya-emeli gị ive ị gwalị Okay. ọ holy land ka ọ bụ Ana nsọ. ana nsọ yes ya bụ anyanwụ na agbala Okay, sir.
So what of ukwu osisi a kwụ gị n'azụ. okay ọ nya bụ ọgbụ na-eche ndo bụ ukwu osisi a ya bụ ọgbụ na-eche ndo ah, ebe anyị aga ọ na-eche ndo nnukwu ọgwụ ka ọ bụ bụrụ nnukwu ive o nwe ife e ji emekasị ọzọ e ji alụ ọlụ ụmụ nwaanyị ji edokwa echi ya e ji eme ive dị iche iche ọ nọ n'ọlụ bụ ọgbụ
okay what of uh, nke a kwa this ya bụ akpụ ọkaleta akpụ naabọ a si ovu si ikwu nne m my mother ovu si ikwu nne nna m ovu si ubaruisioye bịa ya bụ akpụ mmadụ ma one nke ọzọ si eh, enu agụ ikem nando bụ eh, eh, iru agbala ogere ya ka o si arọ ma akpụ iru abalị ọgụ gbuo uve ba na akpụ nke Okay, sir. So, sir, what of okwu osisi nke a? Nya bụ arọ obute obute nke a bụ arọ. Ya bụ arọ bụ n'agwọ ahụ. Okay. alụsị a nwaanyị adị eli ive e gbuli ya na ọ bụrụ alụsị na nya bụ arọ ka ya bụ arọ a na-ebute ego abụ ya bụ obute obute mbọsị ya esiri ive bụ ya ịda na-egbuli ya nkịta maọbụ igbuoli ya atụrụ ya na ọkụkọ ama na ọ bụ oke igbuoli nya isi ya nwaanyị adịghị eli ya ụmụ nwoke na-eli ya ya bụ arọ okay sir ngwa thank you very much sir ah. dalụ rinne oh. okay so bi gụkwara anyị address ọzọ ka were pachizie ah, address m bụ ịgbọzie phone number ya abụ m onye ikem nando hmm. ava m bụ chief ejimofọ agwụobi igwe ọda mmili eje ọgụ nando niile ịkwụsị na ọkụzụ junction ịba keke ọkada sị va na ị na-eje na nke ọda mmili eje ọgụ na nando nwerọ onye na-amarọ m na ebe ebe m dị bụ na n'amagụ ikem nando n'azụ st michael anglican church amagụ enwekwe m street ya bụ ọda mmili eje ọgụ street na dị street ebe a ya bụ ọda mmili eje ọgụ street n'amagụ ikem nando